udzakhala wodzaza ndi zipatso za chilungamo zimene mudzaonetsa pothandizidwa ndi Yesu Khristu kuti anthu onse alemekeze ndi kutamanda Mulungu. Haleluya. mawa okamba za chipaso chipaso cha chipumuso chako haleluya akuti onesani chipaso cha chipumuso chako nanga kodi chipaso cha chipumuso chanu ndi chani

Ndiwerenga akuti anthu ambiri ankabwera kuti iye awabatize. Tsono iyeyo ankati, Ana a njoka inu, adakuchenjezani ndani kuti muthawe chilango cha Mulungu chikudzachi? Chitani ntchito zosonyeza kuti mwatembenukadi mtima. Haleluya. Akuti chitani ntchito yoonesa kuti inuyo mwatembenukadi mtima. Amene anali Yohani Mbatizi akuti nthawi imene amabatiza anthu, anthu amabwera kuzabatizika. Ndi akuti anthu aja akufika iyeyo yohane mbatizi akuwaona akuwayang'ana amaona kuti ngakhale akubwera kuti abatizike kuti ali mnyumba ya mulungu komano sakuonesa zoti ndi ana a mulungu kukhulupirira tikhoza kukhulupirira kuzera mawu a mulungu kuti ambuye yesu anafa pa mtanda paja chifukwa cha machimo anu. Komano kodi imfa ya Ambuye Yesu inachitika bwanji? Akuti imfa ya Ambuye Yesu inali ya pa mtanda paja. Akuti dziko lonse linatani linaona kuti Ambuye Yesu akhomedwa pa mtanda paja. Ndeno iweyo sungavomereze za imfa ya Ambuye Yesu uli kuchipinda kuti Ambuye Yesu anafa pa mtanda paja. Ndakhulupirira. Koma kuti imafika nthawi inake nawenso ukaonesere poyera haleluya kuti ineyo ndimasatira ambuye yesu amene anafa pa mtanda paja chifukwa cha ine ndeno umakavomereza pa gulu la anthu pomizidwa m'chani pomizidwa m'madzi kuti iweyo tsopano ndi wokhulupirira ndani imfa ya ambuye yesu kapena iweyo ndi wokhulupirira ambuye yesu ndi ubatizo ndi chimodzi choti chikaonese kuti iweyo tsopano ndi okhulupirira ufuna ukaonese pagulu osangonena chabe ayi kuti ineyo ndimakhulupirira ambuye yesu aa komano pagulu akaone kuti iweyo wakhulupiriradi imfa ya pamtanda paja kodi amene wakhulupirira tiziwa bwanji kuti ameneyu wakhulupirira tiziwa bwanji kuti ameneyi ndi mwana wa mulungu akuti amalandira chani amalandira mzimu wa mulungu ndi choncho mzimu wa mulungu ukangokhulupirira kuti ambuye yesu ndi mfumu ambuye yesu anatifera pa mtanda paja kuti ifeyo tikakhululukidwe akuti ukangokhulupirira mwachonchomo ndiye kuti mulungu akaona chikhulupiriro chako mu mtimamo amatenga mzimu wake nayika mkati mwawo kwa iwo amene anakhulupirira anapasidwa chani akuti anapasidwa ufulu woti awawa ndi ana a ndani ndi ana a mulungu akuti sungakhale mwana wa mulungu pokhapokha wakhulupirira nde kuti chomwe chimaonesa kuti uyu ni mwana wa mulungu akuti mulungu amatenga mzimu wake nayika mkati mwako nde kuti mzimu ukutanthauza kuti iweyo ndiwe mwana wa mulungu ndeno chomwe chimaonesa china kuti iwedi ndiwe mwana wa mulungu ndi chani ndi ubatizo wako akuti pamene ukubatizidwa

tili ndi universal church church ndi limozi limene ambuye yesu akubwera kuzatenga pa siku lomaliza akuti iwo amene ali ana anga akuti amenewo ndikubwera kuzatenga akuti ana a mulungu amaziwika ndi kuchita mawu ana a mulungu amaziwika ndi kukhulupirira ndani yesuyo kukhulupirira yesuyo ndi kuchita mawu ndi akuti amenewo ndi ana a mulungu Ana a Mulungu ndi ameneno amachitcha kuti chani? Amachitcha kuti tchalitchi. Akuti Ambuye Yesu akuzatenga tchalitchi lawo. Ndeno ubatizo uja umangokusimikizira kuti iweyo ndi wokhulupirira. Umangosimikiza kuti iweyo sopano ukusatira ndani? Ukusatira Ambuye Yesu. Osati kuti ndikusatira Roman Catholic. Osati kuti ndikusatira LCC. Ndikusatira Assemblies. Ndusat- Ndusatira Northern. Ayi. komano ukusatira ndani ukusatira ambuye yesu ndi akuti ubatizike mu family ya ndani mu family ya ambuye yesu imene ndi chechi cha moyo chechi cha dziko lonse haleluya ambuye yesu azatenga tchalichi lawo amene ndiweyo sakuzatenga roman catholic sakuzatenga lcc sakuzatenga assemblies ayi

Ndeno akuti Yohane akubatiza ataona anthu ajawo akubwera anayang'ana samaonapo zabwino ayi akuti aa akuwuzani ndani kuti inuyo musemphana ndi chilango chimene chikubwera pasogolo pano chifukwa samaonapo chipaso chogwirizana ndi chipulumuso chawo samaonapo chipaso chogwirizana ndi ubatizo wawo akuti ndikubatizani bwanji pamene inuyo chipaso kuti inuyo ndinu ana a mulungu palibe pa moyo wanu ndikubatizani bwanji nde anawauza mawu akuti onesani chipaso chogwirizana ndi chipulumuso chanu mayendedwe anu onesani kuti munapulumusidwa zochita zanu onesani kuti munapulumusidwa kavalidwe kwanu wonesani kuti munatani munapulumusidwa akuti zochita zanu sizikuonesayi koma mufuna kuti mubatizike kuti mukhale ana a mulungu mubatizike kuti dziko lizikuonani ngati ana a mulungu akuti sizikugwirizanayi komano pangani Khalani ndi khalidwe loonetsa kuti inuyo ndinu ana a Mulungu. Mu tsiku la lero, Ambuye Yesu akudabwa nafe, akuti, Kodi m'madzitcha ana a Mulungu? Kodi chimene chikuonetsa kuti inuyo ndinu ana a Mulungu ndi chani? Akuti khalidwe lanu silikuonetsapo ayi zoti munapulumutsidwa. mayendedwe anu sakuonesayi zoti munapulumusidwa machezedwe anu sakuonesa zoti munapulumusidwa akuti onesani chipaso choti munapulumusidwa ndeno Yo- Yo- yohani mbatizi anapitiriza kuyankhula akuti nkhwangwa ili pasi pa mtengo akuti mtengo umene sukubala chipaso chabwino akuti umene utani akuti udulidwa ndi anthu ajawo akuti anazimvera chisoni anafunsafunso akuti kodi tipange chani akuti atamva mawu aja atamva chiopsezo chija kuti ambuye yesu akubwera akubwera iwo amene ali ndi zipaso akuti anthu aja ataziyang'ana akuti anafunsafunso kodi mukufuna kuti tipangenji kodi ntchito zabwino ndi zitizo zoti tikapange yohane sananene kuti bwerani kuno ndikupempherereni ayi sananene kuti muzipita ku tchalichi ayi sananene kuti muzipemphera kwambiri kutchalichi mmapita komano ndi zachiphamaso sikuti muzipemphera ya kupemphera ndakuonani mmapemphera usiku wonse mmapemphera malilime komano pemphero lanu silimalandiridwa kwa ndani kwa mulungu chifukwa li- ndi maphokoso chabe sananene kuti lapani chifukwa ena amanenesa ndithu kuti baibulo lonse ndinatani ndinaloweza malamulo onse 10 khumi ndimaziwa usabe usaphe usachite chigololo akuti zonsezo sindimapanga koma akuti ngakhale Umapanga zonsezo, koma kodi chikondi pa moyo wako chilipo? Akuti tenga zovala uli nazo, ngati uli nazo zitatu ziwiri, akuti tengako chimodzi mpase nzako, kusonyeza kuti tiyeni tikhale anthu okondana. Kodi chikondi ndi chani? tizaona kuti chikondi ndi chipaso cha chani cha mzimu woyera chipaso cha mzimu ndicho chikondi ndeno yohane amauza kuti ndikuziwa kuti mumapita ku tchalichi tsiku ndi tsiku ndikuziwa kuti mumapemphera koma chikondi pa inuyo chikusoweka akuti iye amene ali ndi zakudya zokwanira ampaseko mnzake iye amene ali ndi zovala zokwanira ampaseko mnzake

onesani zipaso zoti inuyo ndinudi otembenuka mtima akuti otolera misonkho anabwera kodi nanga ifeyo tipange chani akuti musatolere misonkho kuposa mmene mwenera kutani kutengera ndi chani pamenepo ndi chikondi asilikali anafunsa kodi ifeyo tipange chani akuti osangolanda zinthu za anthu popanda china chilichonse choti mwina alakwisapo ndi chani chimenecho chikondi ndiye kuti amaphunzitsa za chikondi chimene chili chipatso cha mzimu woyera timakamba zoti munthu akapulumutsidwa ndiye kuti mzimu wa mulungu amabwera mkati mwake akamati awa apulumutsidwa ndiye kuti mulungu atenga mzimu wake ayika mkati ndiye kuti mzimu uja ukuyenera kubala zipatso chipatso cha mzimu ndiye chikondicho nde akuti yohane akuwaona anthu aja samaonapo chikondi nde akuti kodi mukhala bwanji ana a mulungu ngati chikondi mulibe poti mulunguyo ndiye chikondi anakukondani bwanji akuti yohane chapter 3 verse 16 akuti mulungu anakonda dziko lapansi potani akuti popereka mwana wake yekha okondedwa kuti dziko likapulumutsidwe ifeyo tikapulumutsidwe akuti mulungu ndi chikondi nafenso tikakhale chikondi akuti chikondicho tikachionesa kwa aneba athu chikondicho tikachionesa kwa mulungu kodi timakonda kupemphera kodi timakonda kuwerenga mawu kodi timakonda kucheza ndi mulungu akuti chikondicho tikachionese nde chipaso choti ifeyo tatembenuka mtima choyamba ngati ufuna kuti uonese kuti iweyo ndi wotembenuka mtima akuti kaonese khalidwe la ambuye yesu khalidwe la ambuye yesu ndiye chikondi khalidwe la ambuye yesu ndiye kupirira khalidwe la ambuye yesu kuleza mtima akuti ubwino wonse ukakhale mwa iweyo ndiye kuti iweyo ukuonesadi khalidwe loti iweyo ndi wopulumutsidwa agalatiya chapter 5 verse ya 13 akuti Mulungu anatilenga kuti tikakhale anthu opulumutsidwa. Mulungu anatilenga kuti tikakhale anthu otsogozedwa ndi mzimu wake, tikakhale anthu oonetsa zipatso za mzimu woyera. Akuti chimenecho ndiye choyamba chimene Mulungu anatilengera, akuti tikaonetse zipatso zoti ifeyo tatembenuka mtima, ndiye kuti ifeyo ndife amfulu. Akuti chachiwiri tisangogwiritsa ufuluwo pa zachabechabe ayi koma kuti ndi ufuluwo tikathe kumtumikira nawo mulungu ndeno zipaso ziwiri zimene mulungu afuna kuti tikaonese pa moyo wathu choyamba tikaonese khalidwe la ambuye yesu khalidwe la ambuye yesu ndiye chikondicho akuti kachiwiri tikakhale anthu omutumikira mulungu akuti pamene kumtumikira mulungu ndiye kuti ndi chipaso

tembenuka mtima kenaka umtumikire mulungu ngati upanga zimenezi ndiye kuti ukuonesa chipaso choti iweyo watembenuka mtima ngati iweyo uli umfulu chifukwa choti unalandira mawu akuti kapangitsenso anthu ena akalandire mawu nawonso akakhalenso amfulu ndiye kuti pamenepo ukuonesa chipaso choti iweyo watembenuka mtima

ndiye kuti iweyo nawenso ukumutumikira mulungu ukubala chipaso choti ndiwe wotembenuka mtima mulungu afuna apindule ndi moyo wathu akuti usangokhala ukunena kuti ayi ineyo bola ndikuchita mawu akuti pamene ukuchita mawu ndiye kuti ndiwe mfulu usasire pomwepo yayi akuti uyambenso kumutumikira mulungu kuti anthu ena ambiri atsatirenso khalidwe la ambuye yesu kodi zipatso ziwirizi ambuye yesu atati afike panopa azazipeza pa moyo wako chipatso choyamba khalidwe la ambuye yesu kodi mwa iwe paoneka khalidwe la ambuye yesu chachiwiri mulungu pokuika pa dziko lapansi anakuika ndi cholinga kuti umtumikire kodi azapeza kuti ukumutumikira ndi chimene anakupasa? Kodi kumutumikira Mulungu ndi mphamvu zako? Kodi ukumutumikira Mulungu ndi ntchito yako? Kodi ukumutumikira Mulungu ndi bizinesi yako? Kapena ufulu umene Mulungu akupasawo ukungouseweresa wekha? Akuti pa zimene ifeyo atipasa, ngati sanakupase ndalama akupasa mphamvu, ngati sanakupase bizinesi akupasa ntchito, ngati sanakupase ntchito akupasa ndithu matalenti osiyanasiyana akuti matalenti omwewo uwagwiritse ntchito ena mwa ife experience ya moyo wathu ndi capital yomtumikira nayo mulungu moyo wovutika umene takhalamo moyo wa zipsinjo umene tayendamo uzakumana ndi munthu wina wake amene afuna kuti aziphe chifukwa choti maybe akusowa ntchito akusowa ndalama komano iweyo wakhala moyo wopanda ndalama mulungu akusunga ndiye kuti chifukwa cha experience yako ija uzamulimbikisa wina wake kuti ah my friend ukuona ngati kuti iweyo ukuvutika koma taona ineyo ndadutsamo izi izi izi taona moyo wanga pamene ndi ndikusangalala munthu uja azalimbikisika kunena kuti ah ndimaona ngati kuti ndindekha ndimaona ngati kuti ndikuvutika ndineyo sindimaziwa ndalimbikisidwa nyengo zomwe timayendamo nthawi zina mulungu amachitira dala kuti anthu ena ake tidzakumana nawo tizathe kuwalimbikisa tizathe kuwathandiza tizathe kuwaunikira kuti ineyo nali, nali mnyengo ngati yomweyi uli nayo komano mulungu anandichosa apa andiika apapa nawenso uli ndi kuthekera haleluya akuti pamenepo ndiye kuti ma experiences osakhala bwino amene uli nawo apangise kuti ukamu atumikire mulungu mu njira ina yake yeremiya 51 vesi ya 20 mulungu akuti inuyo ndinu chida changa cha nkhondo akutanthauza kuti ndi chimene mulungu akupasacho akuti chimenecho uchigwiritsire ntchito nthawi inayake ambuye yesu amayenda akuti anapeza mtengo wa chipaso akuti nthawi imeneyo anali ndi njala akuti anakhota kuti akatengemo chipaso mu mtengo uja kuti adye koma kuti mu mtengo uja sanapezemo chipaso akuti anatemberera mtengo uja akuti wina asazadyenso mwa iwe chifukwa chani unali mtengo umene sumabala zipaso zimene ambuye yesu amayembekeza ndikufuna ndikuuze ichi mwa iwenso ambuye yesu akuyembekeza china chake akuti chimenecho akuchifuna mwa iwe ngati sa- ngati sakuchipeza akabwera lero sakuchipeza next week sakuchipeza wiki inayo sakuchipeza chaka chinacho sakuchipeza chizachitike ndi chani akuti uzadulidwa chifukwa sukubala chipaso chimene ukuyenera kuti ukatani ukabale chimene ndi ufulu chipulumuso China ndi kumtumikira Mulungu. Pamene ulipo, ndikufuna kuti ukayimirire. Ndi nthawi yoti ukapemphere kuti Ambuye, ndamva mawu anu, mwadabwa nane kuti kodi chipatso choti ndine otembenuka mtima chili kuti? Mwadabwa nane, koma tsopano ndikufuna kuti muyikepo mphamvu pa ine kuti ndikabale chipatso chanu. Ambuye, konzani moyo wanga kuti

muthokoze mulungu muthokoze mulungu pa zimene akukuchitira usiku uno siuchoka muno mochimodzimodzi mulungu akupasa china chake mulungu akukweza mulungu akumas akumasula mulungu akuchiritsa mulungu apereka zokhumba za moyo wako wayenera muyamike mulungu muyamike mulungu mthokoze mulungu kuti ambuye ndikuthokoza chifukwa cha machiritso pa zomwe wakhala ukufuna pa zomwe mapempherera ungo- ungo- ungotembenuza pempherolo kunena kuti ambuye ndikuthokozani ngati umafuna ntchito nena kuti ambuye ndikuthokozani mwandipasa ntchito ngati umafuna bizinesi unena kuti ambuye ndikuthokozani mwandipasa bizinesi chifukwa akupasadi sutuluka muno empty handed yayi mulungu akupasa zokhumba za moyo wako zokhumba za mtima wako tangomuyamikira tangomuthokoza kuti ambuye ndikuthokozani khulupirira chimene ukuthokozacho mulungu akupasa ndithu mu zina la yesu khristu bizinesi yako ija mulungu akupasa mu zina la yesu khristu machiriso walandira iwe mu zina la yesu khristu kodi umafuna chani sikulu yako ija fizi ija apezeka mulungu akupitisa patsogolo iweyo mu zina la yesu khristu zomwe umafuna zachitika ndi moyo wako tangoyamba kumuthokoza pa zomwe umafuna yamba kumuthokoza mulungu uzingomthokoza mulungu zachitika ndi moyo wako muthokoze mulungu muthokoze mulungu pray pray pray pray ambuye ndikuthokozani chifukwa cha bizinesi imene

wala kutawi zosata ndinuwo yela yesu atate mu zina la yesu khristu tikuyamikani chifukwa cha tsiku lopambana limene mwatipasa usiku wopambana umene mwatipasa mwatiphunzitsa baba kuti tikakhale anthu obala chipaso cha mzimu woyera ngakhale anthu oonesa chipaso chokutumikirani patokha sitingakwanise patokha sitingachite mwatipasa mphamvu yanu kuti tikakuyimirireni mwatipasa mphamvu yanu kuti tikaonese chipaso cha mzimu woyera tikaonese khalidwe lanu atate mawu amene mwapasa ana anu akhale mu mitima mwawo akhale ngati mbewu imene ima- inafikira pa nthaka yabwino namera nabala zipaso kulikonse kumene kupita ana anu akayende ndi mawu anu kulikonse kumene kupita ana anu akayende ndi kuwala kwanu akayende ndi zisomo zanu mu zina la yesu khristu